pangani click subscribe button kuti nthawi zonse muzilandira ma notifications tikapanga upload new videos on our channel malawi news daily updates zikomo kwambiri kuchokera kuno ku kanema wanu wa times ndine brian banda mdzukulu wa ananjayiko kukulandirani ku programu yathu ya lero pa 25 january koma nthawi ikupita mwezi, mwezi wathatu Eh, kwa inuyonso anthu ena akadaona kuti sadathebe january
aya mwezi mwa- inu simuona kuti watha 25 sadathebe Eti? apapa ndi pamaklabu dakista Wafika pa 30?
zimazeu

amene ndi ankhwenda viwi yes Ah, ndatchula bwino Mwatchula bwino. ankhwenda viwi Yes. ine ndi njayiko ine Chabwino. Ehe.
iyi ndi program ya hot current ndi, si, si program ya masewera iyi ndi program ya ndimakamba kuti si program ya chibwana iyi aya mfumu
program imeneyi kuopsa kwa program nkotani kuopsa kwa pulogalamu imeneyi nkoti imanena zoona zokhazokha so munthu amene amadana ndi chilungamo amaopa chifukwa chikhalidwe chathu kapena tizinena kuti maka chilungamocho chikamapita ku mphamvu anthu amafuna kuti yayi ete titani titani Mm. so pano timabwera nkuzauzana zoona izi sizitithandiza Zo- zoona zisiyeni Zo- zoona izi zopanda pache Eh, zoona eh.
izi amalawi kudana nazo Eh, zo- zoona. so andale sadazolowere kuti munthu aziwauza kuti izi zizi mukagwa nazo taona anzanu anagwa nazo izi phi. Mm. ndipo no i think chifukwa kugwa cho chafufumimba Eh, exactly kugwa chafufumimba eh. ndi chifukwa chokuti tikata- tikapanga choncho apezeka kuti amakaniwo akumakagwadi chafufumimba Izo- anthu amasakhulupirira kuti komatu anthu izo amakuza amakuuzani ndi amatayambaso tayambaso kodi kodi aja tidayamba nawotu anthu a mcp Eh, inu tasinthani izi Zo- zo- tasinthani izi zoona, eh. taziona ife Mm. mumakagwa nazo izi chafufumimba eh. chafufumimba phi izo zoona eh. so awaso tayambaso monga mcp anganene kuti chatipha chiyani aya mfumu

Ah, pali information ina yake ndapasa ankhwenda viwi kuti sinayankhulani um, ndapasa ndapasa ankhwenda viwi chifukwa inuyotu program ija don't underrate yourselves Mm. mmakhala mukuthandiza kukonza dzikoli so pali zinthu zina zokuti ifeyo sitingathe kuyankhula kwina kulikonse Mm. eh? koma anyamata ndionena kuti muziziziwa nchongo zoti muziyankhulira anthu Chifukwa all we want is a better Malawi and mawu amenewo anandikhuza kwambiri kuti alipo anthu ena amene amationa ngati ah, ah, atumiki atumiki ofunira zabwino dziko lino poyankhula zinthu ngati izi on a big platform like this one timakhala kunena kuti tikupanga an appeal to those in authority on behalf of the people of malawi Yes. on issues that are critical kufa pano sitimakamba zinthu wamba timakamba zinthu zimene zili very strategic for national development zinthu zonena kuti boma itakhala kuti yazichita ignore tikagwa ngati dziko ndiye amafunika kuti ena alimbe mtima ena ayankhule and if we happen to be uh, privileged kuti pa platform imene number one television station mm. malawi muno Media station yonena kuti is the oldest media house muno m'Malawi so ndi u- ndithu ndi mwayi wapadera komanso programu iyi njamphamvu chifukwa palibe wandale amene anganene kunena kuti programu iyi sinandikhuzepo in one or another kapena kunena kuti it, it, it cannot play any role it has no impact on mmene anthu akuganizira pa zinthu zi- zinthu zosiyanasiyana ine a- alipo amayi ena amakonda kuyimba foni amakonda kunena kuti mukudziwa mumatitsegula kumaso kwambiri mumatitsegula kumaso what she was really saying is mumakhala mukuchita shape the narrative mumakhala kuti mukuwaunikira amalawi kuti palitu nkhani iyi I think the Koma word, bwanji the tu- word is matitsekula mmaso. Matitsekula mmaso. Eh, eh, Osati kumaso ya. Eh,

nafunsaso awa kuti a mcp akhoza kudabwa kuti chatibaya nchiyani ndikufunsaso ine. ayi ayi pamenepo nde nde kuti asankha kutero chifukwa Chidawabaya akuchidziwa. onena oyankhula adalipo ife Izo. amene tili pano Zoona, eh. tinayankhula zambiri mmene amachita bwino timayamikira koma zambiri zimene zimalakwika timayankhulanso pano mpaka ndi mmene akutida kumene So- nkumaona ngati kuti mwina ayi ndithu mwina tili nawo personal issues koma ayi ndithu so the same thing advice imene ndi imene ikupita ku dpp It's- it's same advice tinkapereka ku mcp yes semu semu ndipo Ndi ati ndimafuna- dpp. ndimafuna nditsindike pamene semu semu kuti ife maso athu amakhala ku misonkho Eh, so- zoona. so mcp atha kutichedwesa pano padagwa they are licking their wounds Izo. azitolera Izo. koma inuyo amene muli m'bwalo ndi amene tikujama nanu inuyo chifukwa makhaliro a misonkho yathu kumene koko so inu a dpp tiyeni tizimvana pa Izo- zoona eh. tisakangane Eh, so- tizimvetsetsana so- tikati zoona. izizi zikulakwika anthu amalawi ambiri akuyankhula mukakula mtima mukadzudzulidwa mudzasweka anzanu anasweka Say that again. Say that again.
tiziphunzira zitsanzo zimene zimakhala mmoyo ndizoti tiziphunzirapo inu mukapunthwa punthwa apo ndiziti "Eh, apa pali mwala naona bantha aku- ba- bantha akupunthwa ndizembe chonchi koma inenso ndikamapita osati kumakaganiza kuti yanga ikakhala ikatha mosiyana ni ngozi za mfumu Zoona. eh. so inu a dpp mukudziwa kale inu nde tisavutikane nanu chifukwa mudali kale mbwalomo mutaumitsa khosi amalawi adzakubudulani get out ndipo muzitamwa mwayi kuti mcp idaphonyetsa zambiri Idaphophonyetsa mcp zambiri. idali ndi mwayi akadatha kukhalira chinthu chimenechi koma nawonso kulowa mmene mulowera ndikulo inu Njira ndi iyi.
ndi ndi- inu anthu amatulusa mukapanda kuvo- kupanga zowo zimene akufuna anthu amatulusa hayayi hayayi ndipo panopa ine ndimadabwa kuti amafunsa kuti Ah, tidatuluka bwanji Ah, mnatuluka bwanji simumamvetsa samamvetsa pasani mpira chonchi timati ka keke mu mpira Zona, eh. kupasani ka keke chonchi kuti mungopondera mu chonchi hu Ah, atsogoleri so mwabwezanso a dpp chifukwa choti am- anthu atatusa a dpp atanyasidwa nanu kukhosi ankati tione za nyuwani za nyuwanizo nde iyi bolanso kubwerera kwakale ndipo tinene pano and we have said it many times here kuti this win ya dpp ulendo number 2 yes. its not dpp yes. its apm exactly tanena mobwereza bwereza yes. wina asakwere pa, pa, pa, pa, pa, pa chulu eh, kumati dpp anthu ankafuna da anthu ankafuna profesa arthur peter mutharika yes. ndipo dpp ili mboma lero chifukwa cha apm exactly.
nkulakwa kuyankhula motero pa televisioni no i think it's a fair statement of course ena amanena kuti ayi munthuyo samayenda payekha amafuna infrastructure ya chipani koma tinene kwambiri kuti brand ya mutharika ndi imene inawasuntha anthu ambiri towards kuwavotera dpp-wa kuti mpakana alowese mboma chifukwa kwambiri mm. anthu amakamba nkhani ya proven relation- leadership mm. amakamba nkhani ya experience imene a mutharika adaonesa nthawi yawo mm. nthawi imeneyo mm. chifukwa kwambiri tu anthu amachita compare ndi a chakwera anthu amene ah, kumawakhala decision making ikuwavuta izi zakuti sizikuyenda anthu kuyesa ma- ma- maupangiri osiyanasiyana kumakhala ngati sakumva koma mwina titabwerera konkuja mwina adadiwa atha kutimvera and poti ndi second term you have nothing to lose yeah is fin- his final term you have nothing to lose and azikhala kunena kuti sakunyengereranso munthu ayi chifukwa kumbukira inalipo nthawi ina yake imene adadiwa ankafuna kusiya Ndingoti adasiya kumene. Eh. Eh? Eh. And mukumbukira kuti DPP ina ina ina it was all over the place. abeni phiri a- adakhala pa ndawala Ehe. dzulo dzulo Yes. amanena kuti tidachita kukapempha Yes. ndipo tathokoza a profesa gertrude mutharika amayi akunyumba kuti ndi amene adatilo- adati- ad- a- a- apavomera chifukwa a- a- amayi akananena kuti ayi ine amuna angawa ayi so kungogwirizana nanu kuti adachita a- ankakanira eh proceed ya ankakana ndithu and nthawi imene ija ine ndimakumbukira anthu akumakamba kuti even a dpp amene Mm. ankanena ifeyo basi ndi apa nde sizikuonekanso sogolo koma atazabwera panazabwera ka movement kena komati adadi ayimaso Ayi- ka- kaoneka ngati kachibwanabwana kenaka iya it gained ground and ngati mukumbukira inalipo nthawi yoti even a apm eni akewo sankafotokoza bwino bwino he was not coming out clear kwambiri kenaka he came out clearly ndikunena kuti ayima And tinaona momentum ya dpp ija ikubwera limodzi kuimanga ndithu limodzi mpaka kufikira kuwina chisankho kulowa mboma so uh, to give credit kwa uh, pi- uh, uh, mutharika sikulakwisa Okay, sikulakwisa. Ayi.
Ayi. yeah i think kuti timalizisepo poti tili ndi nkhani zingapo zoti ti- tinene for me this was a competition between achakwera ndi apm zipani zawo mutati muone malo ambiri maphungu awo because anthu timapanga measure strength ya chipani by the number of mps that we're getting so you would see kuti malo amene even mcp imawina phungu ndi mavoti ochuluka ikafika pa upresident anthu amapereka mavoti anthu omwewa amene asankha phungu wa mcp Mm. ikafika pa mavoti pokhala pamati iya apapa ayi Pa- amapereka pa mavoti kwa apm Okay. so you do see look at the pattern i mean in there i was, I was paying attention to what was happening i was like ah how, how can this be these people are saying we are okay to have a member of parliament for mcp to have a member of parliament for udf to have a member of parliament for whatever but when it comes to the president we want apm so it was for me more or less like achakwera ndi apm and not mcp and dpp Okay. that's why you'd see kuti they maintained mwina mapositions awo bwinobwino kumene amawinako Yeah. koma pa upresident paja nkulukuta moyo ndi amachaya kugwetsa why it's because people probably had the problem ndi pamenepopo when they looked around they were like maybe let's go back to this guy because panali zinthu zimene anthu amaona zimene apm anachita which i believe achakwera didn't do better Mm. Because if he had done better, Malawians would have said, no, let's maintain him. Mm. Now, you can decide to look at this at your own way, Komano, at the end of the day, numbers mm. ndi amene amanena ma numbers ambiri akanena kuti ndi uyuyu mm. it means kuti inuyo sadakukondeni pa zifukwa zimene amayembekezera simunachite deliver so denial is part of the ujeni but if i were them I would say kodi why is it that people opted to bring back apm and not continue with uh, LMC?
nkhani zathu za lero amfumu ayi nkhani yoyamba ndi ya kusankhidwa kwa uh, george partridge kuchoka pa unduna um, unduna wawo uh, minister of trade industrialization, industrialization. Zaimufolo. Eh, zina- kuna kucha- kuna Tourism. kuchoka pamene kuja ndikukakhala wamkulu wa banki yayikulu ya central bank imene reserve bank of malawi ndiye pali zokamba zambiri kuti kodi pamene asankha kukhala kumeneko ndikuti amafuta mwale ndikuti achotsedwa amene anali agavanala chabwino mwina kumeneko tamvesesa koma nanga position yawo ija ya uministala ndikuti is he still minister ndi anthu ena akufunsabe kodi why didn't government clarify kuti atiuze bwino bwino kapena ch- chimene chikuchitika kwenikweni nchani chifukwa machenjezi akuoneka kuti achitikapo angapo yeah Ithi- within the first three months of four um, akuna ma- machenjezi amene what do they mean to us uh, kuti tikhale ndi chikhulupiriro chotani uh, pamene leadership ya amutharika ikupanga machenjezi amenewa komanso pali nkhani ina imene tikukamba za ma allegations of abuse of funds at the uh, greenbelt authority kumeneko kwamveka ndithu mphekesera mphekesera zake zochita kupanga- zopereka mantha zopatsa mantha manambala a ndalama kumaona kuti kodi zongopeka kapena nzoona ndalama zokuti anthu amatenga ulamuliro wapitawo kuchoka ndithu green belt uh, authority ulamuliro wacho umene Wacho- wachokawo O- wa- wa mcp Ehe. okay Eh, ndiye pali kufufuza kumene kuchitika koma ndithu ziduswa zikutifikira koma kumati ukaziona ziduswazo nkumanena kuti oko Zopatsa amalawi mantha, zopatsa mantha. tiphunzire zotani if we are not saying uyuyu wapezeka kuti ngolakwa ayi koma tunena kuti what are the lessons kuti kodi tingatani kuti nkhani iyi yomapakula ndalama za boma misonkho ya amalawi

a first vice president uh, mukumbu- mukumbukira kuti apart from udindo wawo anawapatsanso ntchito zingapo panali ntchito ina imene amayenera kuti aziyang'anira nkhani yokhuzana ndi dodma kapena kuti ngozi izi zima- zimachitika mwadzidzidzi ya Ah, kuti aziyang'anira ndithu zimene zija komanso ayang'anire nkhani zokonzanso kayendetsedwe ka ntchito za boma public service reforms anali ndithu ntchito zimenezi on top of office yawo koma zikuoneka kuti ntchito zonsezi ziwiri panopo zachotsedwa mu office yawo nawonso anayankhulapo nde tifuna tiikepo mulomo Eh, tiikepo kuti mlomo. kunjako Eh, amalawi akuti eh, chani zoona. kodi tiziwerenge motani zimene Zo- zikuchitika zoona. nkhani yotere tiyambe ndi inu ah, angoni wawo
uyu wachoka straight kuchileka udali wowawa wale udali waukali
ndinapendina angoni wawo
ampenda vipi ampenda vipi

um, aujeni uh, george partridge Mm. adasankhidwa ngati nduna yoona uh, za malonda uh, za tourism komanso industrialization Industrialization. chanchani so uh, amenewa andi- ndikukumbukira amene amawasankha uh, president mutharika adafotokozapo kuti mkulu ameneyi ndakumana naye ku america ankapanga presentation yake Ku England. ku england sorry i Yeah. beg your pardon yes ku england ankapanga presentation yake i was like ah kuti tili ndi amalawi odziwa choncho because anthu ankadabwa kuti a partridge atulukira kuti Yes, so- so ankayenera afotokoze kumene adakapeza now anthu timawadziwa a partridge ngati munthu wa banki iwo agwira pa ntchito yawo ku banki ya national nthawi yayitali imene anali mkulu wa banki imeneyo zaka zambiri nde atapumula kumeneko ndimene adazapitano ku ujeni

apitilira kukhalanso nduna? Now, ndiyankhe pawiri. Pokuti anthufe titha kufunsa, yes, it's allowed. It's like mwina munthu inu ndine pepani tafume mm -hmm. anthu okwatirafe inu ndife example ndifuna kupereka ine anthu okwatirafe oh ndiye awa isakhudze ndiye asakhudze okay yeah zipanganani
ndi azimayi kunyumba esona ndiye titulukire izi nzanthu amabanja ndichokapo ne watulukira ndi wina ne madam akudabwa kuti ah when did we divorce ezoona eh. kodi dasiyana ni mkhanga ni mabwelesa wanyu wanyu wani izoona, eh. ine ndili pati Mm. so zitha kuveseseka kuti poti mwina anthu timafuna kuti tichite kunena Mm. kuti mmene zatenemu ndiye kuti a george partridge asiya kukhala nduna you know anthu enafe musamangochita assume kuti timva Okay. so sometimes it's good kumaganiza kuti amene angavutisise kumva ndi ndani timuyankhule ameneyo Zona, eh. otherwise under normal circumstances considering kuti even a president wo ndi lawyer wa constitution anthu akuziwa kuti malamulo athu amanena kuti munthu sungakhale ndi maofisi awiri aboma sungakhale iwe nduna iwenso ukhale reserve bank governor so sometimes munthu you think kuti it's obvious Okay. kuti the fact that he is now being appointed as the reserve bank governor automatically he ceases to be the minister so we pali ena amene akuganiza ngati kuti ndi a minister be mpaka pano. yes anthu alembapo kuti this is um, akuti chani kodi kusankhidwa kwakuti kodi ndiye kuti munthu akhala ndi maofisi awiri so yakhala ikuyankhulidwa kwambiri uh, kunjaku inu mukuyimvetsa bwanji ine, ine kumvetsa kwanga mkuga- ndikuganiza kuti the moment adasankhidwa kukhala governor ndiye kuti uminister wathera pomwepo ndimanena kuti normally munthu ukhoza kumaganiza choncho Kuganiza- koma pali anthu ena amene amafuna kuti zinthuzo amvesese bwino bwino Okay, okay. kuti muchite kuwafotokozera kuti mmene zatenemu Zona, ndiye zona. kuti asiya kukhala anduna mwina a president achita promote poti adali ndi a deputy a ujeni kapena asankha nduna ina Okay. whatever but that's why ndinabweretsanso kuti president yokhala kuti ndi woziwa za malamulo a constitution akuziwa what the constitution says That's right. about holding two public offices That's right, yeah.
i don't think we can sit here and say kuti ndiye kuti inu munaonapo reserve bank governor akhalapo ndunaso kwina Ayi. kwake so that's why i'm saying kuti sometimes you just allow people kuti afunse pokuti anthu akuyenera kufunsa but sometimes zina zimakhala za obvious yes that's what my input ya ine, ine kuyankhula kwanga koyamba kukhala kunena kuti um, nkhani ziwiri nkhani yoyamba tili ndi minister of information ntchito yawotu ndi yotipasa information okay komanso ku state house kuja a president alinso ndi communication desk imene imathandiziranso kupereka mauthenga aja kuno kwa amalawi ne ndingopempha kupempha kwake nkonena kuti nthawi zina tizitha kupewa unnecessary phokoso in this country powapasa amalawi the necessary information basi chifukwa kungoyankhula I mean, what would be the problem yes ena atha kunena kuti uh, it's automatic kuti ngati wapita uku ukuti ndi wachoka yeah uh, komanso at the same time wina atha kufunsanso kunena kuti w- w- what would you lose mutanena kuti uh, uh, uh, uh, george Partridge is no longer uh, uh, has moved from minister of uh, trade uh, industrialization business uh, tourism ndikukakhala sopano reserve bank governor yeah uku A a president in this due course ayikapo minister uh, asankha minister ku ministry imene achoka Wh- what what's wrong with that so kupempha kwanga kuboma konena kuti tamachitani communicate kuti pasamakhale pasamakhale zoyankhula Ambiguity.
Sa- ehe. Yeah, that's- machiyankhula Eh, ha- kuti- ambiguity ah ndigwireni
nkhani yachiwiri inonena kuti reserve bank of malawi ndi banki yofunikira kwambiri pa nkhani yakayendesedwe ka chuma mdziko its the bank that is controlling the economy now mukaona uh, appointment imene yachitikayo you can only appoint munthu amene mukumkhulupirira kuti akayendese zinthu ku reserve bank of malawi now ine i believe kunena kuti ndekuti amene wa Partridge he has won the heart of the president kuwayika kumeneko koma chimene chikumasipasa nkhawa nchonena kuti in the last three months pakhala pali makusintha kwambiri ama movements nikoti angapo ndithu amene achitika Eh? Mhm. We have seen several movements going on in this government. Mm. Kodi nkhani ndonena kuti kodi what should we make out of it? Is it kuti uh, a president akumawawerenga anthu and maripoti aja akubwera every month and pompo akumatha kuona kuti iyayi uyu I think ali better placed kukhala uko. And sakupepesa, safunanso kumvera zina zoti munthu asokoneze, angopanga zimene akuona kuti ma appointments oti athandiza mm -hmm. to achieve his vision. Mm -hmm. Kapena mwina anthu ena anthu ena amene akuwapanga disappoint kuti ah, ah uyu ndimaona ngati apapanga zakuti koma ndikumva mphekesera zotere uku kumveka zotere nde uyu achoke uyu apite apa So whatever is happening koma zikuoneka kuti ndi action ndithu imene ikuchitika over the last three months or so Uh, kuonjezera pa zimene tayankhula kalezi kwa ineyo I look at a Partridge ngati munthu amene bank amayiziwa mm. akhala pamwamba ndithu kuyendesa national bank and national bank ndi bank yoti mdziko muno ikoza kuima pachulu nkunena kuti tapanga zazikulu adamanga i think chinyumba chija chiofesi cha ku blantyre kuja iwo ali mkulu wa, wa kumene kuku atha kuonesa zimene apanga so kupita kwa uh, a partridge ku reserve bank of malawi i think eh, ambiri tiyang'ana ndi chidwi kuti kodi reserve bank ikhala yotani chimene chimavuta ku reserve bank banda ndiyo kuti andale amalowererako and kumveka malipoti kuti bwana amene analikowa amalandira pressure kwambiri a mafuta mwale yes a mafuta mwale a mafuta mwale mm. amalandira pressure kwambiri kuchokera kwa andale lipirani uyo lipirani uyo kuphatikizapo nduna za boma Bo- bo- mo- lomwe mwilira lwali oh so pempho lathu ndilokuti ndikukhulupirira kuti zimene za a mutharika na, na look i will speculate mukhoza kundilola Eh, please please Can I? yeah, yeah, go ahead considering kuti a mafuta mwale adachoka ndi boma la mbali yawo umaziwabe ukapita ukuku anthu umakhalabe ni mantha kuti awawa akundiona kuti ndachoka ukuku mmene timachitira zathuzi nde pressure imene amalandirayo it was difficult for him to fight to say no musandipase ma instructions angasamaopa kanchere kuti mwina amene akunditumawa ndikakhala kuti ndikupanga zimene akundiuzazo nditha kusunga kanchere like i said um, ndikuziwa kuti zomwe ndikuyankhulazo zili ndi umboni wache koma i cannot say beyond that Okay. now a mutharika ngati zimenezi zidafika mkhutu mwawo aona kuti o ndiikeko munthu okuti mwina mwake anthu sangamamuopseze samuuza zina zache ayi so in one way of closing that i believe mmene akupita a partridge umo akuzi- akuyenera kuti adziwe Because nduna zambiri zikhoza kundivomereza apapa kuti zimalandira pressure kuchokera kwa anthu amene akudikira ma payments awo kuti ah tatitengereniko kaka invoice kathuka tauzeni atilipire ena nkumafunsa kuti "Ah, mukubweza kwa ine nduna chifukwa chani kuti azanu timawapasa zikutheka so a partridge being a minister amene nawonso ena nafikira mkati wa The levels kuti- that now that he is going there collect from the- fully aware kuti umakhala industry ngati pressure will come from politicians he need to go there and defend that and make sure kuti if this economy has to move Pakuyenera kukhala munthu olimba mtima kumakana zinthu zina zake kuti that payment I will not pay. Why are you putting pressure on me to make that payment? So for me if he, this is one of the reasons why he is going there he needs to understand the interference imene imakhalapo yes afumu
ndiye kuti a mafuta mwale ntchito yatha

Okay, chabwino.
Eh, ati, nde- Pachiwiri pa.
eh, pachiwiri paja. Eh, eh. Nanga ndiye munthu ungafike pamwamba kumakubwezaso Ah, mmusi. sizingatheke. Sizingatheke. Okay. so mmene timanenerazo kuti kodi ananenanso angoni wakuyambirira kuti kodi ndiye kuti a mafuta mwale pano apapa a mafuta mwale si a- si a governor nso a reserve bank of malawi Okay. A Atulu- Reserve Bank- atuluka ku Reserve Ayi, Bank. eh, ah, ngati apezere chochita timva limodzi kuti tsopano mwina bomalo lawapezera kwina kwake kuti akatani akatumikire kumene koko sometimes amangokhala phe imakhala kuti mwina basi ah, kaoneni zina

kuti a- apatichiwo adziwe pressure imene ili imene momo Yeah. Ah, tinkanena mu last program kuti ah, amathanga kuti amadziwadziwa za forex Zona. china chimene adapite kumene konko ndi makadi akadavutabe Mm. tswe uja timanena uja Eh, tswa. akuvutabe Tswa. tswa Eh, tswa tswa. akuvutabe can we please find solutions to this problem kuti tikamafuna kupita ukacheza kwa neba kapena pa Mozambique pa tizi tisamachite kukachita kuchondererayo Zona. kukagwira mwendo wa bank manager please chonde ndikaireni kuka 1000 kapena kauje ka dollar tikameko so can we fix to make sure kuti lusada kuza ndikuti akuyikira ni mwa- mwakuti Eh. ukafika umene kuja Ndi- ndi- ndi- kuti liye Eh, ine ino yanga- kunali bwino eh, nali bwino
ife bambo ta- tachoka ku bank Eh. ah basi tili bwino tili bwino Yes. kafika umene kuja bambo

angakhale nayo a a awa a Patrick yes over
a mwale yes Kuti mafuta a- mwale a- amafuta mwale Yes. ndi otani kwa ine mundilole ndinene maganizo anga yeah choyamba ku dpp pamene ankasankha cabinet amati akasankha munthu mati aye awo tikumudziwa koma analipo anthu ena amene atasankhidwa including a patrick anthu anati aa kodi ameneyu ndi wa dpp mukumbukira tinkati ameneyu ndi wa dpp mwina anali mo- mo- mwakabisira Ah, koma a- a president atafotokoza monga ananenera iwo aujana a Nkhwenda viwi amaoneka kuti he's a professional amene anamutenga from the industry kuti iwe waonesa kuti ndiwe dolo ku field tabwera uzathandize dziko lako now strength imene angakhale nayo ndi yonena kuti unlike anthu ena amene ali mwina directly kuti anali mchipani actively involved iwowa si munthu onena kuti ungamachita kunena kuti ni munthu oti amapita kukapanga ma campaign meetings kapena kuti kuti uzikhala a- anthu aku constituency kuzaza kunyumba Okay. kuti iyayi lero eh, mwakuti mwakuti pressure yake imakhala yosiyana Okay. because people treat you as a professional Okay. komanso chinthu china nchonena kuti chifukwa kuti ali ndi proven track record munthu ukakhala kuti unapangapo kena kake umakhala ndi timphamvu tina take towauza anthu izi timatere Zoona. amanena kuti uyu akudziwa zimene akuchita chifukwa chakuti kwakuti kuti adapangapo yeah? and on top of that

Oho. E- even even milandu imene amatchulawo Eh. yonena kuti ah, inali ku khoti milandu yake yonena kuti tikakhala kuti athana nazo nkhani zimene amaoneka ndalama zimene amakambidwa kuti atha kuwapatsazo i- i- utha kuyendesatu Oho. O- olo ministry utha kuyendesa Oho. I- i.
Ndalama zankhaninkhani? Eh, Ndalama zambiri. chidapusa chake sichamasewera so so so ndimafuna kumaliza kunena kuti zonsezo nthawi zina zimathandizira chifukwa It means kuti sikuti you can just be pushed around. One, you have a point to prove chifukwa uli ndi uli ndi dzina limene ufuna kuliteteza. Yeah. Number two, sindiwe munthu onena kuti uli mkatikati mwenimweni mwa ku- mwa chipani ku, ku, ku National Governing Council kuti munthu angamayimbe mafoni 24 hours a chipani. Number three, uli mtako. wonena kuti ena achasamba penapake sangangokunamiza ndi 100 million iyayi kumakhala kuti iya ayi ndisaononge dzina chifukwa cha ndalama ngati zimenezo so zonsezo komanso uh, nkhani ndiyonena kuti panopo we are in a desperate situation ngati president angayime pachulu ndikunena kuti awa ndinakumana nawo kunja ndipo zimene amayankhula zimaoneka kuti nzanzeru ine am sure ali ndi pressure to prove a point kuti ndisakhumudwise Mutharika
munanena kuti nthawi zina ena a- andale amafuna kumgwedeza governor wa reserve bank achite naye utani atapezeka achi- achite bwanji a- a- a Partridge unfortunately ndi ndikuyamba ndi unfortunately unfortunately zimene zimachitika anthu amene anasankhidwa under a certain government Yeah. government ime ija ikachoka Yeah. amakhala ni mantha kuti basi athu ikuthapo Oho. nde akakhala kuti achita kale over mu boma lina lija nde ndikukhala kuti anthu samaziwa kuti uyu ngati mene analili amafuta ngati abera ndi mcp dpp yabwera pa 16 september ndiye kuti 4 months imeneyi unali kumakhuma nditi anati omwe akuwopsyeza ndithu nditi anati omwe eh nanga samangona ngati uyu mwina ndamene antuma eh, atatu zona mwina janjani zona eh. so nditi anati omwe tumakuopsyeza iwe ah iwe tabaka zakuti kapena ndikakana andichosa ntchito eh. pamene awa achita kusankhidwa boma lomweli nga brand new nga nunki nunki azauza anzao kuti ayi ayi musatero uye bwana uja kuti usati satero satero Izo- zoona, eh. so au- au- a- akuziwa imene akupitira kumene koko Okay. so sometimes zimakhala ngati nkachipongwe kwacho osati ena aja koma normally maybe ma positions ngati amene aja awa ndi ovuta those are political positions iweyo sumakhala wa ndale komano position iyo Ndi ya ndale. ndi ya ndale Yes, unfortunately una, so amayikapo munthu amene akuganiza so awawa

you understand so he's going there kuti awawa akapita kukawauza za zakutizakuti aya ntawayimbira ndiwafunse abwana nthawi ikuthamanga kwambiri ku green belt authority amatero yes Ndi- green, Green Belt gba Authority, GBAs akuti ndalama
mpweche mpweche ine nditayimva nkhani iyi ndimanena kuti kodi ife ndi dziko losaukadi kuti kuti kuti people can sit down kuti tigawane ndalama fe- chani, 59 billion yes 59 billion yes allegedly yes kuganizira tawerengani ndalama jeni ma- ma- mawerengetse muli nawo kuti mwana Okay. akamvetse Zo- zimene- osatchula mayina Yes. Ehe.
ndalama zimene anthu zikumveka zina mwa ndalama zimene anthu amagawana zo- osati kugawana mwina tinene kuti um, ndalama zimene anthu akuzifufuza kuti kodi izi zimayenda bwanji pali ndalama ngati mwina apa tikuona 700 million

apanso pali ka 3 ka ndoti i ka, ka ujeni ka petty cash Okay. 3 million 6 point chakuti 3.2 nde kumakhala ma account number kukhala ntchito imene akuti idagwiridwayo akuti pena ati supervision work supervision work 1 billion Ah, no.
kuti wapanga supervise chani to, to warrant 1 billion chakuti so chief mphekesera zimene zikuchokera ku green belt authority ndi zokhumudwitsa kwambiri kuti tikhoza kumakhala ndi nthambi ya boma anthu ndikumapanga zimene zizi mantha nkumanena kuti kwina nkutinso zimene sitikudziwa kudzakhala sikokhapo asi sungakhale kokhapo actually kumene kukuti ukusuzumire kwambiri kumaoneka ngati kulibe kanthu nkopa nkwaumphawi zoona iyi nanga kwenikweniko kumene kumakhala ndalamazo kumene timakutama Uku- uku kumaoneka ngati kwaumphawi.
kwaumphawi kuchipereka ngati kwaumphawi sungaganizire kuti kudzamakhala ndithu maphava amenewa Eh, zoona. kuganiza kuti anyamata amachita maphava amenewa nanga kwenikweniko kumene kumakhala ndalama zikuluzikulu chifukwa nthambi za boma zilipo zimene zimatamika okay tingu ti- for, for argument sake kumakla kumakla kumakla bwana kumakhala ndalama zambiri okay kumene kujaku ndithu ndi mgodi wa boma umene ujaku kumene ndalama zimene zijazi makampani amene amapanga za za lamya zija akamapereka ndithu ma bill awo kumapita ndalama zikuluzikulu kumene Misonkho. oho yes so umaona kuti ngati ngati ka gpa kamaseweretsa zimene zizi kodi kwinako kukhoza kusema I'm not saying kuti kumachitika Iyayi. mwangondipatsa chitsanzo kuti Ehe. kodi ndikhoza kukumbukira kuti Okay, so kwina- MRA

kodi imene tilipire amene amavomera kuti lipirayo ndi ndani you see so misonkho yathu ija tikasankha boma lilipo timalikhulupirira kuti katitetezere misonkho titumikire to imagine kuti kukhoza kukhala nthambi ya boma anthu ndikumapanga zinthu ngati zimenezizi apa pamene tikunena kuganizira zikadzatsimikizidwa kuti zimachitika tikhala ndi mantha because what we know is kuti ceo kumeneku adammanga Yeah. wamkulu wa zamalonda adammanga woyang'anira ndalamayo Za chuma. Eh, Yeah. adammanga. yes kuti afufuze so that is what is happening Yeah. kumeneko.
Ah, umati nkhaniyo ukayimva imene akukambira abungwe lofufuza nkhani za ziphuphu anti corruption bureau kuonetsa kuti zimene zikukhala ngati zinachitika chaka chomwe chapitachi 2025 okay ndipo miyezi yake ah, imene akuyikamba akuthamangira kuchisankho eya Tuthamangira ku chisankho. Ehe. Pamene- in fact few in muli few- mawu in pamenepo eh? few- in ndibwera few kwa inu months, posachedwa. yes. ndibwera kwa inu posachedwa mu miyezi yochepa anthu khala ngati kuti basi kungosesa mukumbukira tinkanena pano kunena kuti miyezi iyi imakhala yoyipa ku dziko yoopsa titero chifukwa chonena kuti alipo anthu ena amene amakhala akuona kuti mm, mwina sititha kuchita maintain government so tikamachoka tikhale titili pabwino tiwomoleredwe Yeah. ndiye amaomola athu ndiye amatenga zinthu ndiye kuomola kwake kumola kuomola kwake Eh, kwina kutakhala kumeneko ndithu so munafunsa kuti tiphunzirepo chani izizi nzomvetsa chisoni palibe zonyengererana ndipo ngati alipo wina amene awanda abale anu mukamasekerera izi ndinu anthu oyipa tiwakonde chifukwa choti anthuwo ndi abale athu eh? koma nkhani yolakwika ndi nkhani yolakwika it doesn't matter wapangayo ndi wachibale ndi wachipani chathu ndi wakumudzi kwathu ndi wamtundu wathu cholakwika ncholakwika kodi inu sizimakuwawani kukhala osauka dziko ngati mpaka ngati malawi kodi tizakhala osauka nk- mpaka liti wina amanena ndithu kunena kuti malawi mbale wanga wina amakhala kunja anabwera for christmas amanena kuti koma mwene ukamayenda mtawuni ukamaona zimagalimoto ndiye ndikamamva nkhani mmene mumadandaulira Wabweretsa glass shoe, yeah. Eh. Wa- amene ndi amene wabweretsa glass shoe. akuti ine ndimadabwa kuti magalimoto atina amene ndakumana nawo mtawuni ndizonena kuti ndi dziko loti Osauka. mukuvutika ayi chifukwa even mafuta olowa mzimagalimoto zimenezi si Sosewera. panotu olo maintenance azimagalimoto zimene si pano ayi so mmene timakhalira moyo wathu ngati dziko ndi mmene timalilira za umphawi wathu sizimagwirizana ndipo mukaona zimene zikuchi- zimachitika ukuku eh, if it's, if it's proven to be true sizimakhala zinthu za munthu mmodzi Yes. imakhala coordinate ndikatero Katero. enieni Yes. imakhala ngati timu kwaya ndithu yagwirizana kuti iwe utenga besi ife tiika oloto ine ndi uzatulusa uku utena ndikuti nyimbo yatheka koma chokhala mamitingi kwambiri kuti ndalama zizituluke bwanji Mfumu, this is- this is ndalamatu zokuti amasunga kale. sungatuluse munthu mmodzi sungatuluse Mfumu, 1 billion 1 million 1 billion 177 million supervision work. Umapanga supervise chani? Mabomba nuclear chani? How can they pay you that for supervision work? so imakhala cheni so imakhala cheni ndithu komanso andalewo amakhalanso kuti ndi amene amodzinso amene amapanga incite mchitidwe umenewu we may not be surprised kuti ndalama izi zakafikanso mthumba mwa andale andale. Ah, ah.
inu mphekesera ndikuzidziwa kale kungoti zina zimene sitingakambe pano koma ka- kawi- ka- kawiri kawiri imakhala kunena kuti andale akalowa mboma amayika anthu amene akudziwa zonena kuti azichita zofuna zawo zimavuta pamenepo so anthu aja amati poti pofuna kusunga n- ujeni mchere Mm. ndipange zimene akundiuza koma amayiwala kunena kuti ikafika nthawi yoyankha mafunso Mm. amasankha Nanga amangidwa ndi awowa. siyawo? Ah, eh, ndawo wandale alipo ayi Ah, palibe so far palibe. because even signature ya kubankiko pali wandale ngati Ah, so far. amakatenga ndalama ndi omwewa Yes. ndeiwo ndamene amakagawa inu munanena kuti zimachitika towards masankho Yes. Ti- ti- ti- tiphunzirepo chiyani pamenepo choyambirira ndinene kuti Chimene chimamvetsa chisoni pakutha pa zonse mpokuti anthu amadzakhala ngati kuti basi yangozimirira. Siungatenge ndalama za Amalawi zonsezi iweyo ndikungopezeka kuti basi ukuyenda mtaunimo basi ah, bige bige bige wotenga misonkho ya Malawi. Chimenecho nchokhumudwitsa. Tikakhala kuti tikufufuza nkhani ngati zimenezi chipempho tiye tizizifufuza bwinobwino ndikafika nazo kumapeto Eh. anthu amene a- atenga ndalama zimenezi tigulise kaya ndi akatundu wawo titani tibweze ndalamazi kuti ena azitengerapo phunziro chifukwa iyi ikangozizira chonchi bwana amene alipo wa chief atha kupenya times two amadziwa kuti zimatheka umangokhala ngati akumanga akugwira kenaka umangotani umatani basi nkhani imatha pomwe mukadya ndalama koma tikuyenera kuti tikapeza zimenezi tizizifufuza ndi mphamvu zathu zonse ndi chidwi chathu chonse kuti tiziyagwira anthu amenewawa ndi kuchita recover ndalama zimenezi because si zawo now izizi zomwe amanena kuti tikamapita kuzisankhozi timayenera kukhala ngati dziko tikhale pansi tidziwe kuti kodi tizipanga bwanji tikamalowera kumenekuku because muone kuti even patakhala kuti no boma lijali likusintha padalankhulidwa ma statement anthu amanena kuti ka- katundu akonongeka katundu waboma akonongeka and ine ndikumbukira ndinafunsa ndithu a president nthawi imene asadalumbire kuti kodi ndiye mupange bwanji and he issued a warning kuti musatero iyi lamulo likugwirani so timayenera kukhala ndi malamulo kuti aziteteza ndalamazi kuti kodi who authorizes ma payments ngati amenewa towards the end amati akupanga chiyani anthu sizimaoneka ndithu mma system athumu kuti these are people amene akuchita money laundering akuthawisa ndalama kuzembesa ndalama chifukwa choti afuna azipanga so timayenera kuti padakali pano titakhala kuti tiye tikhale pansi kodi period iyi just before during and after elections tizichita manage bwanji chifukwa choti Pamene pa- pamene pamavuta Eya, timakhala busy ndi masankho anyamata amakhala busy ndi mapesulo Yes, makalkuleta amanena kusintha nanga si anthu chinthu tikuyang'ana zina eh. ndiye kukhala ngati tayikako nkhungu ndiye bwanji sizingatheke a acb kuyenda mmaparasiteto eh? makampani aboma kodi ma- ma- mavoti tinaponya pa 16 Yes. Yes.
two months before pa 16 Yes.
tatiuzani ndalama zidayenda bwanji nkulako kutero inu mmakumbukira kuti Yeah. ah, nthawi ya chisankho Yeah. in fact soon after chisankho mukumbukira kuti a dpp omwewo ah, namalomba was one of them Uh-huh. akumakamba zonena kuti tamva ku mra kuti anthu ena mupanga Yes. transfer Eh, eh, zona, ndalama eh. ena mupanga ma payments samalani

komanso uh, public sector reforms idalinso mu office imene mu adaichosamo nde anthu kumafunsa kuti kodi zikutanthauzanji nde mwina mene anayambira angoni wawo amati adalankhula mwina timve kuti ena akadati chani Kodi amanena adayankhula?
Anayankhula ndi a vice president yo? eh Okay. a, a, a vice president wo anayankhula ku mwambo olonga ufumu um, fuka amene amalongedwa ufumuwo ndi cousin ndi msiweni wawo Okay. yeah ndiye anachita anachita kupanga clarify and i know kuti that was also being politically wise fuka ena abweza kuti akukatani kumeneko eh Ah, nde amafotokoza kuti awu ndi ndani msiweni wanga Uh, ku nkhani imeneyi mkuyankhula kwawo ama- amanena kuti uh, sanali odabwa chifukwa izi ndi mphamvu zimene zimakhala ndi a president atha kuzipereka komanso atha kutani atha atha kuzilanda atha kuzichosa kuyankhula kwake kwachikulu sangayankhule beyond that i don't think you can speak beyond that koma inu ndi ine pano uh, on behalf of a Malawi tinene pano kunena kuti zimene zachitikazi zawapasa anthu ambiri maganizo komanso mafunso kuti chikuchitika nchiyani alipo ena amene amanena kuti "Ah, nthawi ya dodma eh, bungwe la dodma ija anayichosa chifukwa iwowo she was away kumbukirani anali kumangalande and zimamvekanso kuti zikukhala ngati akuyang'anira uh, kunyumbaku uh, kuli matenda ndi zina zotero some family matters that she is attending to so poti nkhani za emergency zimakhala za emergency izizizi za ngozizi nthawi imene ija mukumbukira mis- mi- madzi akuvuta ma bridge ndi zina zoterozo were you going to wait munthu kuti achokere ku mangalande kapena tingoziika mu office ya president ncholinga kuti zina zithamange fa even kufotokozera kwake mu press release imene government inapanga inanena zimenezo kunena kuti amafuna kuti zina ndi zina zi- zilemerereko fa zikuchokera mu office ya president nde uh, kenaka- kenaka nkumazaona kuti udindo uwuso a a udindo uwuso ukhala ngati wachosedwaso mu office mwawo ndi anthu kumati aa sono amayi aja I thought she's back to malawi and she's available Chiku- chikuchitika nchani so all i can say is kunena kuti uh, a Mutharika he knows what he is doing that's number one he knows what he is doing and uh, ngati amalawi oti tinachita entrust kuti ayendese dzikoli the trust that people have given you is still there mm. and people are believing kuti ma decision anu mupanga ma decision oyenera olondola komanso in the best interest of malawians mm. chachiwiri tinene kumbuyo konseku takhala tumakamba nkhani ya ubale wa mm. president ndi vice wake kuti nthawi zambiri umakhala ngati ubale umene sumakhala bwino zimene zikuchitikazi tipemphe achipani cha dpp komanso aboma kuti azipange manage bwino kuti kusogoloku zisamaoneka ngati kuti mwina ndi ubale umene suli bwino chifukwa alipo ena amene ayamba kuona kale kuti "Ah, ah, ta- kuti chikuchitika nchani anthu awatu akukhala ngati mwina pa- pambakhala mavuto so, so far we can only speculate but all i can wish for this government and for the betterment of malawi ndionena kuti ubale umene timaukhulupirira kuti ulipo upitirize kukhalapo nthawi zonse pakati pa awiriwa chifukwa akayamba kukhala ngati kuti akukokanakokana zimachita affect zinthu zambiri akwenda vitu abwana munthu bwana ako akakugayirako mphamvu zawo khazikhazi nkuzichosa nde kuti chule wadabwa m'madzi say that again ngati bwana ako akugayira mphamvu zawo kuti ah, nanga si maofesi awo ndi ama- amagawirako delegated yes kuti endesaniko izi endesaniko zizi kenakano bwana aja nkuzitenga zinthu zimene zijazi kuti zibwerere mu ofesi mwawo nde kuti chule wadabwa so ife sitingakakamize Mutharika kuti atiuze kuti nchifukwa chani koma ine ndikumbukira bwino lomwe kuti zimenezi zimene takhala tikumalirira kuti pakakhala kuti pali china chake chati b Mtsogoleri azibwela msangamsanga ndikuchosapo zimene akukhulupilira kuti zikhoza kulakwika kuti aziziyendesa bwino bwino chifukwa kupanda kutero kuti tizioneka kuti yayi nkhanga zanyanyala enawo nde amalawi no mmanya- mmambala ndi amalawi so i know for a fact kuti ngati andigawirako mphamvu bwana aja azilanda abwana ndoti afuna ipelele mwa mtundu wake imene isikuoneka bwinoyi ayi isikuoneka bwino ndoti bwana aja afuna kuti ayi, izi mupanga

so that big girl akhoza kugawiranso zina koma izizi zabwerera kuti aa nakupasani phiri muganiza kuti vuto lili ndikukhulupirira choncho okay kwa Chihana adauza kuti aziyendesa za Mombera. matani- eh, mambu- mombera idakali konko a Chihana akakhala kuti alandanso tidzadabwanso kuti a Chihana akulandani ya mombera ija chifukwa mkulukutamoyo poyamba paja anthu ankamublema kuti kodi uyuyu bwanji amakhala ngati so he wants to show us kuti my guy i can see you i see what is happening so so na

because he knows kuti this we cannot experiment wina akasaseweretse ku dodma bwana ndi kumene timapa- tikusonkheza chimanga choti tipatse anthu amene akuvutikawo public sector reform abwana if this civil service cannot be reformed we will continue to see the same problems we really need to reform the public abwana and make sure kuti izi zaku green belt sizichitikaso i'm not saying kuti it is not moving because of this but i'm just saying kuti that's the importance of the sector Ma reforms amenewawa abwana they will define how this government is going to perform. Awa ananena kuti a mkulukutamoyo apm akudziwa chimene akupanga tiakhulupirire munatero eh? yes i agree with him you agree with him abwana this is ineyo mm -hmm. i was privileged nthawi ina yake kuti ndacheza nawo ali kwa boma yes mm -hmm. ndinkanena kuti eh bwana yati pin ija sidaoneke bwinoyi and he said if i come back zopusa sizaonekaso so for me i don't know what he's fixing Yeah. but abwana simumakonza chimene sichinaonongeke china chake chinaonongeka pa ziwirisi okay so for kuti anthu asazasokoneze kuti poti adagawirako mphamvu azitenge mphamvu zawo zoti azigwiritse bwino ntchito

ndonena kuti um, a Mutharika sanabwere mocheza free advice kwa inu amene munkasangalala kumawuza azibale anu kuti andisankha it has pleased his excellency kuti andisankhe udindo wotere wotere wotere and uthengawu sukupita kwa office chabe ya vice president amene tinavotera limodzi ndi a Mutharika koma ndikukamba kwa wina aliyense

Koma otherwise all we can say kwa vice president ngati pali ma issues pakati pa ubale wanu konzani.
inu amene mukugwira ntchito ndi APM APM sakugawa maswiti if i were you i would know that kuyambirira kuti this is a guy amene sakugawa maswiti if i have to work with him

nthawi zina in this life foni imalira 200 calls pa tsiku ndiye nthawi zina akuti imadzathima umaona ngati kuti mwina network yavuta popanda oyimba tidzikhala bwino ndi anthu zoonadi ndinanena pano ine sabata ina kunena kuti iye amene akugulitsa mkaka yes mukukumbukira Yes. khanelesi kwambiri bizinesi yake si Kwambiri. mkaka bizinesi yake si mkaka azisamalira ng'ombe azisamalira ng'ombe chifukwa Anthu- ng'ombe ija ikadzafa pamene umadzadziwa anthu akakufunsani kuti kodi mumapanga bizinesi yanji yes usatamike kunena kuti ndikugulitsa mkaka ndimaweta ng'ombe za ndimaweta ng'ombe za mkaka yes ndimafuna ndimalizire pamenepo pabwino zamphamvu zamphamvu ne? Zamphamvu. Zamphamvu. Tisaonjezerenso. Yes. ogulitsa mkaka yes asanene ku- asaime pa chulu Eh, kunena kuti- kuti ine Yes. ndikugulitsa mkaka ayi ayi ndikuweta ng'ombe za mkaka. ndikuweta ng'ombe za mkaka Yes. chifukwa popanda ng'ombe abwana mkaka palibe ndiyimire pamenepo Wa- wakumva Ziwe- ziweteni Amve. bwino ng'ombezo kuti zikupaseni mkaka wabwino

timayimba nyimbo kutchalichi Yes, atisamala ati- kosatha atisamala kosatha osatha mfumu ndine brian banda awa ndi a- angoni wawo awa ndi ankhwenda kufikira sabata yamawa tingoti ma comrade nonse and goodbye pangani click subscribe button kuti nthawi zonse muzilandira ma notifications tikapanga upload new videos on our channel malawi news daily updates zikomo kwambiri